moni moni kwina kulikonse komwe mwatchera kanema wa mzati mu programu inanso ya zaumoyo programutu yomwe timakhala tikukambirana nkhani zosiyanasiyana zokhuza umoyo wathu kukamba nkhani za matenda osiyanasiyana amene amatigwira ife anthu mwina anagwira abale athu komanso timakhala tikudziwa kuti kodi boma likuchitapo chani ngakhale mabungwe osiyanasiyana pa nkhani za umoyo mdziko muno inetu dzina langa ndi rachel joshua amene ndili muulutsi wa programu imeneyi bwanji tikhale limodzi pamenenso lero tabwera ndi nkhani ina yomwe tikhale tikukambirana mu programu ya lero ya zaumoyo ndiyetu mwa nthawi zonse mpulogalamu imeneyi sindikhala ndekha iyayi timakhala nawo ndithu a dokotala amene amakhala kutifotokozera ah, kwambiri nkhani yomwe tikukambirana ngati pa tsiku ndiye lero tialandiretu adokotala amenewa mu programu ya lero ya zaumoyo ndathokoza kwambiri a rachel Mhm.
akumbuseni amene akutionera dzina lija komanso kumene mwachokera okay dzina langa ndi majorobela ramarikhoane Mhm, eh, ndikuchokera ku chipatala cha mulanje mission mhm, pamenepo ndimagwira ngati mmodzi wa madotolo a chipatala cha mulanje mission mhm, makamaka ndili pa gawo kwambiri lokhuzana ndi umoyo wa mzimayi mhm. zikomo kwambiri takulandirani kwambiri ndi manja awiri lerolo nkhani yomwe tikhale tikukambirana ndiyokhuza ndithu apa pachingerezi tikuti fertility kubereka ya nde amene mukutionera pamenepo nkhani yomwe tikukamba mpulogalamu ya zaumoyo ya lero ndi nkhani ya kubereka kodi tikamati fertility ah, ndatchula ngati muchichewa mu chizungu Muchizungu, yeah. mu chichewa tinganene kuti ndi chani komanso kutchulako komanso mutanthauzire kuti tikamati munthu uyu kubereka tikutanthauza chani chabwino eh, fertility titha kunena kuti ndi kuthekera kwa mzimayi kutenga mimba kapena kuthekera kwa mzibambo kupereka mimba nde ndi fertility imeneyo ndi fertility iyi imatengera anthu awiri eh, imatengera mzimayi paokha kuti paokha mzimayi uyu mmene alili atha kutenga mimba kapena abambo awowo mmene alili mmene mulungu anamulengeramo atha kupereka mimba ndiye ngati amenewo ali ndi kuthekera kwakuti atha kutenga mimba titha kunena kuti she is fertile eya chi- chi- chizungu chake she's fertile atha kutenga mimba abambo awawanso ngati iwonso ali ndi nthaka yabwino kapena chonde yabwino yakuti atha kupereka mimba ameneyonso timatha kunena kuti ali fertile ndithu akuti kubereka ndiye kuti kutanthauza kuti ngati mayi ali ndi kuthekera kuti akhonza kutenga mimba ndi kubadwitsa mwana chimodzimodzinso kumbali ya bambo ndikuti bambo ameneyo ali ndi kuthekera kopereka mimba ndithu nkubadwisanso mwana ndiye kubereka koma taonapotu anthu ena timamva kuti ayi awo khangati zimavuta alibe mwana chifukwa chani anthu ena samabereka well eh, nkhani ya kubereka kapena kusabereka Mm, imatenga zinthu zingapo mhm, Eh, ndifotokoze kaye pang'ono kuti kuti munthu atenge mimba zimakhala bwanji Mhm. ndimanena kuti kwa mzimayi kumafunika zinthu zingapo Mhm. eh, zimene zimathandizira kuti mzimayi uyu atenge mimba one njira ya abambo ikhale kuti ikugwira ntchito bwinobwino Mhm. chizungu chake its functioning well Yes. pali anthu ena oti njira ya abambo yawo sikugwira ntchito sili bwinobwino poti itha kugwira ntchito bwinobwino Mhm. mwachitsanzo mmene anabadwira itha kukhala kuti yatsekeka ndiye kuti abambo sangalowe mu nyumba mwawomo bwinobwino ndiye ngati zili choncho munthu otero sakatenge mimba chifukwa cha vuto la njira ya abambo kuti ndiyotsekeka yokuti ndiyotsekeka kapena pali vuto lina lake limene likukhudzana ndi njira ya abambo yakuti abambo sakathe kulowa m'nyumbamo Mm. ndiye ameneyu atha kukhala ndi mavuto otenga mimba chifukwa cha njira ya abambo okay chabwino kuchoka pameneponso tikuyenera tidziwe kuti khomo la chiberekero lili bwinobwino chifukwa tikufunika khomo la chiberekero lokuti mphamvu ya abambo ija ikalowe m'kati mwa chiberekero through khomo la chiberekerolo ndiye ngati khomo la chiberekero chifukwa cha, cha mavuto ena kapena chifukwa cha zinthu zina latsekeka ndiye kuti amayiwo atha kukhala ovutika kutenga mimba chifukwa mphamvu ya abambo sitani silowa m'kati muja Mhm. chiberekero pachokhanso chikuyenera kuti chikhale bwino ndipo chigwire ntchito yake bwinobwino Mhm. chifukwa tikufuna chiberekerocho pa zinthu ziwiri mbewu ya bambo ilowe mkatimo kenakonso fertilization ikachi- ikachitika dzira lija lilowe mkati mwa chiberekero limire kumeneko then mwana ayambe kupangira formation ya mwana ayambe kuchitika mkati muja Mhm. ndiye chiberekerocho chikuyenera kuti chikhale kuti chikugwira ntchito bwinobwino kuti mzimayi uyu atenge mimba Mhm. kuchoka pamenepo tikufuna kuti machubu a mzimayi aja agwire ntchito bwinobwino Mhm. machubu aja ndi pamene fertilization imachitika fertilization ndi pamene dzira la la amayi ndi mbewu ya bambo zimakumana zikakumana zimapanga fertilization nde mwana uja formation yake imayambira kuti kumene kuja then ikachitika pamene paja ndi pamene imabwerera kudzabwera ngati m'chiberekero then imayamba kumera kumene kuja then mwana amayamba kukula ngati mwa khomo la chiberekero ndiye ngati machubu pali vuto lina lililonse atsekeka sakugwira ntchito bwinobwino then mzimayi amene atha kuvutika kutenga mimba kuchoka pamenepo tikufuna ma, ma ovaries pamene pamatuluka ma, mazira a mzimayi paja kuti pameneponso pakhale kuti pali bwinobwino chifukwa chani chifukwa chakuti dzira palokha limachokera pati pamene paja then pamene pajanso pamatuluka michere yofunikira kwambiri pa nthawi ya kuti mzimayi asambe a- kapena nthawi imene akuyembekezera kusamba ndi kuti asambe pamafunika kuti patuluke michere ina yake yofunikira kwambiri ndiye ngati ma ovary paokha sakugwira ntchito bwinobwino ndikovuta kuti mzimayiwo atenge mimba Mhm. komabe kuti maovariwo agwire ntchito bwinobwino pamafunika ubongo utuluse michere yofunikiranso kuti ifike pa maovari paja kuti maovari ayambe kugwira ntchito bwinobwino ubongo wa mutuwo ubongo wa mutuwo ndi umene umatulutsa michere yofunikira kwambiri Mhm. then michere imene ija ikachoka pamene paja imakafika pa maovari then maovari amagwira ntchito ndiye ukhoza kupeza kuti Nkom- eh, njira ya bambo ndi yabwinobwino khomo la chiberekero lili bwinobwino eh, chiberekero chili bwinobwino maovari ali bwinobwino machubu ali bwinobwino koma ubongo sukutulusa michere imene imayenera kutulusa then mzimayi amenewo avutikanso kutani kutenga mimba chabwino ndi mmene tayambira programu yathu ya zaumoyo lero pamene tikumva zambiri zokhuza kubereka ndiye apa dokotala atifotokozera kuti kodi tikamati uyu ndi wobereka timakhala tikutanthauza chani komanso uh, chimene chikumpangisa mzimayi kuti akhale obereka ndi chani mm. apangotsiriza kumene kutifotokozera nde koma munthu wina aliyense mmene mayi anabadwira anabadwa kuti ndiobereka kapena mwina kusintha kumabwera mu stage ina yake mmoyo pamene munthu akukula eh, tili ndi mavuto awiri kuti ndiyambire pano ndiyambire kunena kuti mmene mulungu anatilengera wina aliyense ali ndi kuthekera kobereka wina aliyense ali ndi kuthekera kobereka koma pa mavuto ena mwina achibadwa anthu ena amabadwa nawo mavuto amenewo amene amapangisa kuti uyuyu alephere kubereka nditenge chitsanzo kwa e, mzibambo mzibambo akuyenera kuti e, akhale ndi mabatiri mabatiriwo akuyenera kuti atulutse mbewu Mhm. then kumapezeka azibambo ena chifukwa cha vu- mavuto ena po- pobadwa paja amakhala kuti alibe mabatiri Mhm. ena amakhala kuti mabatiriwo a- akanika kuti akafike pamene amakhala paja amakakakamira ngati m'mimba samatsika kufika mpaka na pamene afika paja ngati chilema ndithu ngati chilema ndithu kupeza kuti kachikwama kaja kalipo Mm. koma ngati mu mabatiri palibe ndiye amakhala kuti amene sangatani sangabereke chifukwa cha vuto ngati mene limene ndilakuti ndi, ndi lachibadwe Mm. nde zimenezo zimapangisa kuti asabereke komano pamakhalanso mavuto ena amene amabwera munthu atakulakula kale Mhm. mwachitsanzo akadwala mavuto ena ake ndatenga chitsanzo cha mzibambo Mm. akadwala matenda ena ake amatimanena kuti varicocele ndi matenda okhudzana ndi njira ya mbewu kuchokera pa mabatiri paja kuti ikatuluke Mhm. ndiye amapezeka kuti pena pake panatupa mpaka na panatsekeka Mhm. then amene amakhala kuti mbewu ali nayo koma sikaduse mpaka nakukatuluka chifukwa cha mavuto amene ali nawo ndi amene amakhala kuti vuto limenelo labwera atakulakula kale chimodzimodzi ndi amayi azimayi ena amabadwa opanda chiberekero okay ali mzimayi bwinobwino kupa- kupeza kuti alibe chiberekero Mhm. ndi ndi vuto la chibadwe limenelo Mhm. ena kupeza kuti eh, njira ya abambo ija imene ndafotokozera muja yatsekeka from chibadwe Mhm. pamene anabadwa inali yotsekeka mpaka nakukula kufika pokwatiwa ili yotani yotsekekanso Mhm. itha kutsekeka kunja kunoko itha kutsekeka pakatikati itha kutsekeka pafupi kwambiri ndi khomo la chiberekero kuja konseko kutha kutani kutsekeka nthawi zina makamaka amene ndanena kuti wakwatiwa Mm. atha kukwatiwa yeti yatsekeka mkati koma sakudziwa kuti njira ya abambo yatani yatsekeka Tsekeka. nthawi zina atha kuwa- kutsekeka completely kuti sakupanga period nthawi zina atha kupanga period chifukwa chakuti yatsekuka pang'ono komano sakudziwa kuti yatani yatsekeka chifukwa chakuti akuona kuti akupanga period akuona ngati zinthu zili bwinobwino osadziwa kuti njira ya abambo yatani yatsekeka chimodzimodzi pali azimayi ena kuti khomo lachiberekero linatsekeka ndithu atakulakula kale chifukwa cha mavuto ena ena pobereka anali bwinobwino anatenga mimba yawo yoyamba kenako kusabereka kenako pobereka paja wataya magazi kwambiri chifukwa chakuti mwina khomo la chiberekero linang'ambika polisoka paja walitseka kwambiri adotolo kapena nesi mpaka nakupeza kuti mzimayi uja sakutani sakusambanso nde mavuto ena atha kukhala achibadwe kenakonso mavuto ena atha kukhala kuti munthu akukhala nawo pamene akutani akukula Mhm. ndithu tiyamike kwambiri chifukwa chakufotokoza kumveka bwino motero ndiye popitirira ndi programu yathu kumafunanso kudziwa kuti pamakhala anthu ena moyo wawo amaupanga plani ndithu moyenerera mmene mumakonda kunenera kuti chilichonse ah, chimafunika plani makankhani za uberekizi for example zimayi ali kusukulu ka university ndithu akuchalira kuti asakasa maono ndithu ndikwatiwe koma ndidziwe capability yanga kuti banja ndipitamo ndikakwanitsa kubereka ndizotheka kuti munthu udziwe ngati uli obereka kapena ayi
well eh, zofunikira kwambiri ndi zimene ndimanena zija zakuti munthu akakhala ndi plan payekha Mm. then it's good kuti abwere kuchipatala azatifotokozere kuti okay ineyo mmene zinthu zili apapa ndili ndi plan yakuti ndibereke Mhm. atha kubwera payekha ali yekha then atha kubwera ndi spouse wawo kaya ndi azibambo abwera ndi amayi kapena amayi abwera ndi abambo it's okay Aha. ndizofunikira kwambiri kuti abwere atakhala pa chibwenzi paja asanakwatirane nkomwe Mm. chifukwa ndinanenanso kunena kuti pali zinthu zina zakuti tikuyenera tizidziwe munthu uyuyu asanakwati anthu awo asanakwatirane mwachitsanzo pali anthu amene akudwala matenda ena Ndi- ndingotenga chisanzo sickle cell anemia pali anthu amene amadwala matenda otchedwa sickle cell anemia amenewo amayenera kuti asanakwatirane ndi spouse yawo adziwane kuti awawa alibe matenda awawa Mm. chifukwa chakuti ndikunena kuti ngati amayi awawa akudwala matenda awawa abambo ali ndi matenda amenewo ana awo atha kubadwa ovutika kwambiri Adza- adzakhala ndi matenda amenewo ndipo adzakhala ana ovutika kwambiri zimayi uyuyu chimodzimodzi atakhala kuti payekha ali ndi mavuto ena amene akatenga mimba mimba imene idzasokoneza moyo wawo mpaka nakuwapha kumene Okay. so it's good kuti abwere tizaone zimenezo timanena kuti ndi preconception care now pa issue iyi yakuti afuna atadziwa kuti ine ndifuna nditadziwa kuti ndine wobereka kapena ayi Mm. abwere tizaone tizaone zinthu zimene ndafotokoza zija kunena kuti njira ya bambo ili bwanji khomo la chiberekero chiberekero chonchi zonsezo tione kuti zili bwinobwino pamenepo ndi pamene tikakhale ndi ka idea kakuti munthu uyu atha kubereka kapena ayi koma the best test for fertility is sex ndanena chizungu kuti njira yokhayo yodziwira ngati munthu uli wobereka kapena ayi ndi kuti mugonane basitu ndi okondedwa anu amodzi okhawo eya Mm. ndiye ngati mukugonana pafupi pafupi ndi njira yabwino Mm. ndiye mukagonana bwinobwino mwina zaka ziwiri kupeza kuti sizikutheka Mm. then ndi pamene mukuyenera kubweranso kachikena kuti tizafufuze kuti vuto lili pati ndi chani ndithudi chabwino mwina ngati kuchipatala mwamuona munthu kuti iyayi akhala ngati ma chances ndi operewera pang'ono kulipo kuthekera munthu kokweza ndithu chonde chako nthupi kuti ukhale wobereka ndithu bwinobwino Eh, ndisanayankhe funso limenelo Mm. eh, tipite kaye pa ma risk factors amene akapange affect fertility ya munthu Mhm. then tidzabwerepo pa funso lanulo chabwino pali zinthu zingapo zimene zikachite affect fertility ya munthu Mhm. mwina makamaka tiyambe ndi mzimayi age age kwambiri imachita affect kapena zaka za mzimayi zimachita affect katengedwe kake kabi- kapena kuthekera kwawo kwakuti atha kutenga mimba Mhm. mzimayi amayenera atatenga mimba ali zaka za- cha ma 20s apapa Mhm. 21 22 mpaka 29 chapamenepo akuyenera kuti abereke nthawi imeneyo Mhm. akafika pa zaka 35 kuchoka pa 35 kupita kutsogolo amenewo amakhala kuti pazakhala kovuta kwambiri kutenga mimba inde atha kutenga mimba komano kutenga mimba kwawo kumakhala kumazakhala kovuta Kuvutikira. chifukwa chani mulungu anakulengani inu azimayi ndi mazira omwe pamene munachoka ku chiberekero cha, cha mayi anu mulungu anakupatsani mazira anu onse unlike ife azibambo chifukwa ife mbewu yathu timapanga daily okay inuyo pamene munachoka pas- pa chiberekero cha mayi anu mazira onse mulungu anakupatsani kuti ndi awa Mhm. nde the more mukusamba ndi the more mukucho- mukuchepesa mazira anu aja Mhm. nde mukazafika zaka 35 musanabereke ndiye kuti mazira anu onse amene asala ndi ochepa kwambiri Mhm. ndi chifukwa cha chimenecho matchansi akuti mutenge mimba amakhala ochani ochepa koma ife pa zaka 35 titha kuperekabe mimba chifukwa mbewu timakhala kuti kutani tikupangabe Uchipangabe. Mhm. one age ndi imene imapanga affect katengedwe ka mimba two ngati mzimayi anaberekapo amakhala ndi matchansi ambiri akuti atha kutenganso mimba ngati anatengapo mimba atha- amakhala ndi matchansi akuti atatenga mi- atha atha kutenga mimba ngati sanatengepo mimba wasi- wafika mpaka na zaka 30 sanatenge mimba nde eh ndikuvutanso kutani kutenga Kutenga mimba mimba. ndiye kuti risk factor yachiwiri ndi yakuti ngati iwo anatengapo chani anatengapo mimba enanso ma risk factor enanso ndi ma habitual factor athu kuti munthu uma- ama- amakonda kupanga zotani kumwa mowa kusuta fodya zinthu ngati zimene zonso zimachete- zimachepesa ma chances a mzimayi akuti atha kutani kutenganso mimba kunenepanso azimayi onenepa kwambiri kapena oondanso kwambiri amakhalanso ndi mavuto akuti atha ku- kuvuta kuti kuvutika kutenga mimba chifukwa cha mmene alili ndenso chinanso chimene chimapangisa kwambiri chopangisa kuti mzimayi avutike kutenga mimba kapena chimapanga affect fertility ya munthu ndi frequency ya kugonana anthu amagonana kangati ndimawuza anthu ena kunena kuti az- az- anthu ena amakhala ndi mwayi kungogwiriridwa kamodzi watenga mimba ena ndithu kukhala mbanja mzaka mpaka na zaka 8 9 10 11 12 13 akugonana komano osatani osatenga mimba Mm. so nthawi zina makhala kuti frequency yakugonanayo muku yero kumatha kupeza kuti mzibambo ali ku Lilongwe amayi ali kunoko kumulanje amakumana kamodzi pamwezi nde machances a anthu ngati amene kuti atenge mimba amakhala kale otani Kuvuta. ovuta chifukwa chakuti ka frequency kakuti azikhuzana Kuchepa. kukumachepa Mhm. ndipo ndifotokoze kunena kuti pamwezi mzimayi ali ndi only 36 hours chance yakuti atha kutenga mimba 36 hours 36 hours yokha Mhm. 36 hours imeneyo ikangodutsa ndiye kuti mwezi wonsewo waonongeka Mhm. satenganso mimba ndiye kuti tizayeseranso mwezi wamawa Mm. so ngati zikuvutika pakuyenera kuti tidziwe kuti Mie- nthawi imene ali fertile kwambiri pa mwezi wonse watunthu ndi nthawi yake iti then tipange targeted sex kuti akakhuzane pa nthawi imene tikuyandikira kuti mwina ali very fertile pa nthawi imeneyo Aha. ndi zime- ndi zimenezo zimene zimapangisa kuti mzimayi atani akhale ndi mach- ma low chances akuti atenga mimba now kubwera pafunso lanu Aha. lonena kuti eh, ndi chifukwa chani munthu akatani kuti awonjezere mphamvu yakuti atha kutani kubereka kubereka now ndi opposite ya zinthu zimene tatani ndafotokoza Ndafotokoza zinthu. one yesesani kutenga mimba mukadali achichepere koma achichepere ake osati ma tw- ma 19s ma teens kunoko iyayi Mm-mm. ma 20s apapa mukangofika pa 20s apapa yesesani kwambiri kutenga mimba nthawi imeneyo Mhm. ndipo onetsetsani ngati mmamamowa kapena mmasuta fodya zinthu ngati zimenezo zichepeseni chifukwa chambi chifukwa chakuti zimapanga affect katengedwe kanu ka mimba kupatula chimenechonso ngati mwina mumakonda zinthu ngati kofi kofinso aya anthu ena research yambiri ikuonetsa kuti kofi imapanganso affect fertility ya munthu ngati mumakonda zinthu ngati zimene zokhala ndi kofi kwambiri chepesani ndithu pa nthawi imene mukutani mukuyeseza kuti mutenge mimba kapena mupereke mimba Mhm. ngati muli onenepa kwambiri kapena owonda kwambiri onesesani kuti body weight yanu ili pa pa, pa recommended eh, Weight. bmi Mm. body mass index Mhm. mukafika pameneponso machances anu akuti mutenge mimba amakhala kuti ndi ambiri Mhm. koma kwa amene mwina anapita kuchipatala tapeza kuti vuto ndi chakuti chakuti then timafotokoza pamenepo mwachisanzo ngati mbewu ya abambo ndi yotsika then timatha kufotokoza kuti apapa ngati vuto ndi ili tikuthandizani motero motero Mhm. zikomo kwambiri tithokoze kwambiri chifukwa chofotokoza pamenepo ah, mwakambapo zinthu zimene zimakhuza ubereki wa azimayi kuti mwina akakhala ochepa thupi kwambiri kubereka kumakhala kovutirapo ena ndionenepa kwambiri kubereka kukhoza kukhala kovutirapo enanso mwina kugonana nako nkochepa kwambiri ndiye kuti matchansi ake obereka ndochepa Mm. Ah, mwina machitidwe ena ngati omwa mowa kapena kusuta fodya mowirikiza zikhozanso kumpangisa mayi Mm. kumalephera kuti abereke Ah, munakambanso kuti kwa amene mwina angafune kudziwisisa bwinobwino ali nkuthekera kuti abwere kuchipatala ndipo kuwaunika mwina zinthu munakamba zija mumatha kuwapasa chithunzithunzi ngati ali ndi mwayi obereka tsono munakambanso adokotera nkhani ya michere imene ikuchoka mu ubongo is that measurable how do you know kuti michere momwe ikathandizira ubereki process okay eh. Eh, kuti mzimayi asambe tiyambire pamenepo kuti mzimayi asambe pamafunika michere imene imayenda mthupi mwa mzimayi ikhale kuti ikuyenda pa mlingo wake Mhm. then ikakhala kuti ikuyenda pa mlingo wake amatha kusamba masiku oyenera Aha. kutulukanso masiku ache pamene amayenera kutuluka Aha. akamasambanso amakhala kuti dzira lakhwima bwinobwino lagwera ngati mwa fallopian tube kapena machubu mene ndafotokozera muja Aha. then ngati likafike ngati mwa uterus muja lisanapange fertilization isanachitike ndiye kuti ayamba kusamba zonsezo zikufunika kuti michere ya mthupi mwa mzimayi iziyenda bwinobwino Aha. koma zonsezo kuti zitheke ndizakuti ubongo wa mzimayi uja ukugwira ntchito bwinobwino Mhm. ukutulutsa michele yokwanira bwinobwino yofunikira Mhm. tikumbukire kuti kuti mzimayi agwiritse ntchito njira izizi zakulera izizi target yathu imakhala yakuti tikasokoneze michele yabwinobwino ija imene ikuyenda mthupi mwa mzimayi muja Mhm. then ngati tikayisokoneze then mzimayi uyu satani satenga mimba Mhm. so ubongo eh, tili ndi what we call hypothalamus ngati mwa ubongo muja then pali pituitary gland ngati mwa ubongo muja zonsezo nzofunikira kwambiri pa uchembere kapena kutenga mimba kwa mzimayi Mhm. then kumatulusa michele yofunikira kumeneko michele imene ikatuluka then imazathandizira ma ovaries kuti ma ovaries ayambe kugwira ntchito bwinobwino Mhm. now pali azimayi ena eh, amene ali ndi vuto ngati vuto ilili mzimayi akaona kuti akakhala sakuyamwitsa komano mka- mabere awo akumangotulusa mkaka Mhm. paokha mpakana mwina bra ija kumanyowa kapena akafinya kumatuluka mkaka kapena madzi Mm. then mzimayi ngati ameneyo akhoza kukhala wovutika kutenga mimba chifukwa thupi lawo likuona ngati aku- akuyamwitsa Mhm. ngakhale kuti sakuyamwitsa umakhala kuti kwambiri ndi vuto lokhuzana ndi ubongo okay pali chotupa pena pake pa ubongo paja chagunda pituitary imene ndainena ija Mm. then pituitary yasokonekera ikutulutsa michere imene sikuyenera kutulutsa Mhm. ndiye iyeyo thupi lawo limaona ngati akutani akusamba ngakhale kuti sakutani sakusamba Sakusamba. ndiye sakatenge mimba so ubongo ndiofunikira kwambiri pa nkhani imeneyo kenako ma ovary kenako iwo machubu kenako ndi zina zotero Aha. ndithudi iyayi ah, mongodutsirako pang'ono chimachitika nchani kuti chifukwa tamvapo anthu ena kumamva zizindikiro zonse kuti ali ndi mimba koma kuti achipatala kuti iyayi mulibe mimba iyayi ine ndili ndi mimba ndikumasanza ndasiyaso kusamba kawaya komweko kapena kumutuku kamene kamapangisa zimene Eh,
sorry pali pali njira ziwiri Mm. one atha kukhala kuti ma michere imeneyo sikuyenda bwinobwino Mhm. then atha kuona ngati ali mimba chifukwa chakuti sakusamba kusamba kuja kusasamba kuja kuli primary eh, amenorrhea and secondary amenorrhea atha kukhala kuti sakusamba ndi chifukwa chakuti sanasambe mwina miyezi itatu kapena folo atha kuganiza kuti ali mimba yeti ndi issue yakuti mwina ali ndi secondary amenorrhea of which pali zinthu zambirimbiri zimene zikapangisa kuti asasambe choncho Mhm. now pali azimayi ena amene amamva ngati ali ndi mimba yet alibe mimba mwachitsanzo azimayi amene ali pa udindo u- njira iyi yakuti akusakasaka mwana koma sakumpeza amazadwala matenda ena ake ndimanena kuti ndi phantom pregnancy amazadwala ngati amazamva kumva zizindikiro zenizeni zakuti ali ndi mimba mimba kufufuma kusanzasanza kucha china chilichonse chimene amamva mpaka na kufika pa level yakuti kumva kuti labor yayamba okay kupita kuchipatala ife kumuyeza kumugwiragwira kupeza kuti palibe mimba koma iwowo kumva kuti ndithu ndili ndi mimba ndi mimba ndimatchula kuti ndi phantom pregnancy Mhm. ndiye anthu ngati amenewo atha kumva zizindikiro zonse ndithu mpaka na labor kuyamba kulira ndi matenda aja Mhm. yet alibe chani alibe mimba chabwino ah, pamene tafika kumapetopeto kwa programu yathu pamakhala nkhambakamwa zosiyanasiyana kumanena kuti ah, mamuna uyu mwina sinayanjana naye magazi sindimabereka ndasiyana naye ndakakwatirana ndi uyu ndiyamba kubereka ati enanso iyayi amene uja ndasiyana naye chisana tinasemphana chenicheni nchiti
okay eh, tizakamba bwinobwino pa nkhani imene tiza pa mutu umene utchedwa umatchedwa infertility infertility ndi kusaberekako kwa mzimayi kapena mzibambo Mhm. ndiye ndizakamba bwinobwino kuti ma issues amene amabwera amene amapangisa ma issues a infertility ndi ati koma kuyankha funso lanulo ndizotheka kupeza kuti pali anthu amene ali incompatible okay magazi awo samayenderana nditero Mhm. Eh. Okay. komano si anthu onse ndi ochepetsetsa kwambiri amene amafika pa level yakuti magazi awo sama- samatani samagwirizana Mhm. ndiye amayenera kuti ndi- abwere kuchipatala tiyeze zonse zomwe tikakwanise tipeze kuti zonse zili bwinobwino Mhm. then ndi pamene tikakayikire kuti mwina awawa atha kukhala kuti they are incompatible amenewo amapezeka kuti pawo akakha khala limodzi sama- samatani samabereka mwana Mm. koma bambo akapita ukuku amabereka mwana amayi akapita ukuku kumatani kumabereka mwana koma pawa pawiri wawawa sizimatani sizimatheka Matheka. koma si kawirikawiri Aha. tanena kuti pamakhala zinthu zina zimene zimapangisa kuti azimayi asatani asatenge mimba pamakhala zinthu zina zakuti mzibambo asatani asapereke mimba zimenezo tidzafotokoza pa programu ina ya infertility kuti abambo awa kuti asapereke mimba chimene chimachitika ndi chani amayi kuti asatenge mimba chimene chimachitika ndi chani Aha. ndithu Ah, panso ndiye pamtsiriziro pa programu yathu tikalowa m'baibulo ah, tamvapo azimayi angapo amachita kudya ngati maherbs Ah, ndikumbukira ngati sindikulakwitsa Rachel ndi mmodzi wa iwo amene koyamba akagwiritsa ntchito maid wake kuti aberekere ana kenako anazadya mankhwala ena otchedwa mandrake Mhm. kuti abereke Mhm. kunonso kwathu ngati ku kodi kumene kuja kunali kuti kumakhala anthu amene aja timaona ngati kumwamba koma timamva Eh, kuti koma ku Jerusalem Jerusalem ndi pansi pansi pompa. pompa. Eh, eh, Eh, ya. pompa. Eh, ah, amene aja kunali kodi ku boosta fertility kapena zimakhala bwanji eh, pali zakudya eh, ndi zakumwa zimene zimakayikiridwa kuti mukamadya zimenezo mutha kukhala ngati mukuthandizira kupanga boost eh, fertility Fertility. yanu Aha. okay koma tisamale ndipo mwachita bwino ndiyang'ane pa kamera ndipo tisamale azimayi chonde chonde chonde zinthu zokhudzana ndi za chipatala tiyeni tisankhe tifunse anthu amene anaphunzira zinthu izi za chipatala chonde ndikupempha pali anthu amene amapanga bizinesi kunja kuno kudyera ndalama za azimayi mu njira izizi zakuti akukuthandizani pa njira yakubereka chonde chonde chonde nkhani yokhudzana ndi ubereki funsani kuchipatala chonde muthandizidwe bwinobwino chifukwa pali mabizinesi amene akuphuka bwino kunja kuno a azimayi amene amadyera zinthu zakuti

tikamafufuza zinthu ngati zimenezo timatha- timaona kuti sizimathandiza komano ndi business kwa anthu ena kuti adye ndalama zanu munjira yakuti akukuthandizani kuti mutha kubereka chifukwa cha zinthu ngati zimenezo chonde ngati muli ndi mafunso pitani kuchipatala mukafufuze kuchipatala muthandizidwa bwinobwino koma izizi za anthu oti sanaphunzire za fertility sanaphunzire zakuti mwana amakhala bwanji then akubwera ndi zawo zakuti zikuthandizani akudyerani ndalama Mhm. zikomo kwambiri ndithokozetu kwambiri adokotera kuti munabweranso takambirana nkhani imeneyi yokhudza kubereka fertility ndiye mwachidule pang'ono 30 seconds mutsirize ndi mawu otani eh, azimayi ndi azibambo em, fertility issues ndi ferti, ndi issue yayikulu ndi nkhani yayikulu Aha. tangoyamba apapa kuti tiyambe ndi fertility kuberekako then kutsogoloku tibwera pa nkhani yakuti kusabereka tsopano Aha. nde imene ili yowawa kwambiri imene mabanja ambiri atha Mm. imene azimayi ambiri tsogolo lawo laonongeka Mm. azibambo ambiri miyoyo yawo yaonongeka chifukwa cha issues to do with infertility Infertility. nde chonde apapa tiyambire limodzi kuti tikamafika pa nkhani imeneyo ya infertility tizakhale kuti tili limodzi Aha. nde chonde chonde chonde mankhani izizi za infertility kapena fertility funsani ku chipatala chapafupi ndipo madokotala alipo kumeneko akuthandizani kuti tiyendere limodzi
thokoze kwambiri eya tiyamikirenso amene mukuonera kanema wa mzati pamenepo programu imene imakamaka ya zaumoyo mwa nthawi zonsetu timakondwera inuyo mukapereka ndithu ndemanga zanu kapena mafunso mu program imeneyi ku nambala yomwe ija yomwe imakhala ikuoneka pansi pa kanema wanu program imeneyi mwina ndingotchulanso 0884 029 456 ndiye kuti ah, sabata yamawa popanga program yathu tizakhaso tikuona mafunso komanso ndemanga zimene zija inetu dzina langa ndi rachel joshua amene ndi muulutsi wa program imeneyi komanso lero mkonzi wa program imeneyi ndi martha samuel tithokoze kwambiri tionanenso sabata yamawa pitirizani kuonera ma program otsatira